Ghluais an Tacht Réalta an tsoithigh go mall tríd an spás dorcha idir na réaltaí. Sheas an Captaen Zecchi ar an droichead, a lámha fada trasnaithe taobh thiar dá chúl agus é ag faire ar na scáileáin. Bhí an soitheach ina theach do go leor cineálacha eachtrannacha éagsúla, go léir ag obair le chéile chun domhan nua a iniúchadh agus chun beatha nua a aimsiú. "A Chaptaein," ghlaoigh an tOifigeach Eolaíochta, Laurenos, óna stáisiún. Bhí a craiceann gorm ag taithneamh go bog agus í ag obair. Tá rud éigin aisteach á phiocadh againn suas. Shiúil Zecchi chuici lena céimeanna fada, cúramacha. Bhí a mhuintir, na Corks, ar eolas mar dhaoine cliste agus cúramacha. Níor rith siad riamh isteach in aon rud gan smaoineamh ar dtús. Cad a fheiceann tú? a d'fhiafraigh sé. Tá soitheach beag amuigh ansin. Tá cuma an-sean agus millte air. Ceapaim go bhféadfadh duine éigin a bheith istigh ann. D'fhéach an captaen ar an scáileán. Bhí an soitheach beag ag sníomh go mall sa spás, dorcha agus ciúin. Ní raibh aon cosúlacht aige leis na longa a rinne a mhuintir ná le haon cheann de na cineálacha eile a bhí ar eolas aige. Tháinig an t-oifigeach leighis chuig an droichead. Bhí a mhuintir, na Zenterii, síochánta agus cineálta. Chaith siad a saol ag cabhrú le daoine eile agus ag leigheas na ndaoine tinn. Bhí Belter ard agus tanaí le súile cineálta agus guth bog. An dtabharfaimid isteach é? a d'fhiafraigh Belter. Má tá duine gortaithe, is féidir liom cabhrú leo. Smaoinigh an Captaen Zé ar seo. Bhí an beatha nua a aimsiú spreagúil, ach d'fhéadfadh sé a bheith contúirteach freisin. Mar sin féin, ní féadfadh siad duine a fhágáil chun bás a fháil sa spás. 'Sea, a dúirt sé, 'ach bí cúramach. Níl a fhios againn cad a gheobhaimid. D'oibrigh an criú le chéile chun an soitheach beag a thabhairt isteach ina gcúram clóis. Nuair a d'oscail siad é, fuair siad rud éigin nár chonaic aon duine acu riamh roimhe. Taobh istigh bhí créatúr aisteach ina chodladh i mbosca miotail fuar. Bhí an créatúr an-difriúil ó gach duine acu. Ní raibh ach dhá lámh agus dhá chos aige. Bhí a chraiceann donn éadrom agus bhí gruaig dhubh air ar bharr a chinn. Bhí sé i bhfad níos lú ná an chuid is mó acu

Bhog siad an créatúr chuig an seomra leighis. D'oibrigh Bhealtair go cúramach chun é a mhúscailt. Tar éis cúpla uair an chloig, d'oscail súile an créatúr. Bhí siad donn cosúil le salachar, agus bhog siad go tapa timpeall an tseomra. Shuigh an créatúr suas go tapa. níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis. Chas a cheann ar chlé agus ar dheis, ag féachaint ar gach rud. Nuair a chonaic sé na heachrannaigh timpeall air, níor ghlaigh sé ná níor rith sé. Ina áit sin, níor fhéach sé orthu ach leis na súile donn tapa sin. Dia dhuit, a dúirt Bhealtair sa teanga choiteann a úsáideann an chuid is mó de thaistealaithe spáis. An dtuigeann tú mé? Chlaon an créatúr. Sea, a dúirt sé. Bhí a ghuth níos doimhne ná mar a bhíothas ag súil leis ó Bhealtair. Cá bhfuil mé? Tá tú ar ár shoitheach, a dúirt an Captaen Zecchi, ag céimniú ar aghaidh. Fuaireamar tú ag snámh sa spás. Cad is ainm duit? Jake Morrison, a dúirt an créatúr. Rinne sé iarracht seasamh suas agus rinne an t-eachtrannach céim siar. Bhí Jake níos giorra ná an cuid is mó acu ach chuir an bealach a bhog sé iad ar mire. Gach gluaiseacht! bhí tapa agus cinnte cosúil le sealgairí. Carb as duit? a d'fhiafraigh Jake Morrison de leanas. An Domhan, a dúirt Jake. D'fhéach sé timpeall an tseomra arís. Cé chomh fada a bhí mé i mo chodladh? Níl a fhios againn, a dúirt an captaen. Bhí do shoitheach millte. Níorbh fhéidir linn a rá cé chomh fada a bhí tú ag snámh ansin. Chlaon Jack agus chuimil sé a cheann. An rud deireanach a mheabhraim ná an t-inneall ag briseadh síos. Chuaigh mé isteach sa bhosca caifeacha ag súil go bhfaighidh duine éigin mé. D'fhéach sé orthu le fiosracht. Cad is ainm daoibh? D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile. An créatúr seo, an Jack seo, bhí cuma socair air maidir lena gcur amach. Bhí an chuid is mó de na speicis nua eagla nó sceitimíní nuair a bhuail siad le heachtrannaigh den chéad uair. Ach bhí Jack díreach cosúil le suim mar go raibh sé ag bualadh leo mar ghnáthrud. Is mise an Captaen Zeki, a dúirt an Captaen. Is é seo an tOifigeach Leighis agus an tOifigeach Eolaíochta, Linus. An-áthas orm bualadh leat, a dúirt Jack. Rinne sé iarracht seasamh suas arís. Agus an uair seo lig siad dó. Ach d'fhéach siad air go cúramach. Ní raibh Jack an-ard ach chuir an bealach a sheas sé cuma láidir air. Bhí a ghuaillí leathan. agus bhí a lámha agus a chosa cumhachtach. Nuair a bhog sé ní raibh aon ghluaiseacht amú. Gach rud a rinne sé bhí cuma go raibh cuspóir aige. An bhfuil ocras ort? a d'fhiafraigh. Bhí sé ag iarraidh a bheith cineálta. ach bhí a ghuth ag crith beagán. Sea, go raibh maith agat, a dúirt Jack. D'fhéadfainn úsáid a bhaint as uisce freisin dá mbeadh agat. Thug siad Jack chuig an limistéar itheacháin. Stop na baill foirne eile óna raibh ar siúl acu agus d'fhéach siad air. Níor chosúil gur thug Jack faoi deara. Shuigh sé síos ag bord agus d'fhan sé. Nuair a thug siad bia dó, d'fhéach Jack air go cúramach. Cén cineál feola é seo? a d'fhiafraigh sé. Ní feoil é, a dúirt Felter. Ní ithimid ainmhithe. Tá sé seo déanta as plandaí. D'fhéach Jake ionadh. I ndáiríre? Sibh go léir? Shín sé timpeall an tseomra. Ní itheann sibh feoil ar chor ar bith! Ní hea, a dúirt Lyranes. Stop an chuid is mó de na speicis chliste ag ithe ainmhithe i bhfad ó shín. Níl sé riachtanach agus níl sé cineálta. Chlaon Jake go mall. Ar an domhan ithimid plandaí agus ainmhithe araon. Caithimid. Tá go leor ainmhithe contúirteacha ann agus déanann cuid acu iarracht sinn a ithe. D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile le imní. Ainmhithe contúirteacha a rinne iarracht daoine a ithe. Cén cineál domhain a bhí an domhan seo? Inis dúinn faoi do dhomhan, a dúirt an Captaen Zekai. Rinne Jake miongháire agus nuair a rinne sé, chonaic na heachtrannaigh a fhiacla. Bhí siad bán agus géar, go háirithe na cinn pointeáilte ar na taobhanna. Bhí cuma orthu cosúil le fiacla Meachatar, creachadóra. Tá an domhan go hálainn, a dúirt Jake. Tá aigéin mhóra againn atá lán de iasc, agus sléibhte atá clúdaithe le crainn. Tá fásaigh agus foraoisí agus féaraigh ann, ach sea, is féidir leis a bheith contúirteach. Tá béir agus madraí fiáine agus cait mhóra againn. San aigéan tá siorcanna agus rudaí eile ann ar féidir leo dochar a dhéanamh duit. Agus maireann do mhuintir leis na hainmhithe contúirteacha seo? a d'fhiafraigh Veltar, a ghuth ag éirí níos airde. Cinnte, a dúirt Jake, mar nach raibh sé rud ar bith speisialta. Caithfidh tú a bheith cúramach agus fios agat cad a bhí ar siúl agat. Mhúin m'athair dom fiach a dhéanamh nuair a bhí mé óg. Mhúin mo Mham dom cé na plandaí a bhí sábháilte le hithe agus cé na cinn a chuirfeadh tinn mé. D'fhéach na heachtrannaigh air. An créatúr seo ann Jake seo, labhair faoi mhaireachtáil le hainmhithe marfacha mar go raibh sé gnáth. Cén cineál domhain a rinne daoine maireachtáil mar sin? Lean Jake ag ithe agus ag caint. Is botamach mé. Déanaim staidéar ar plandaí. Bhí mé ag taisteal chuig coilíneacht nua chun cabhrú leo bia a fhás. Sin an fáth a raibh mé sa spás. Botamach, a athraigh Bhelcher. Déanann tú staidéar ar plandaí, ach déanann tú fiach ar ainmhithe freisin. Bhuel, tá a fhios agam conas fiach a dhéanamh, a dúirt Jake. Foghlaimíonn gach duine ar an domhan scileanna bunúsacha maireachtála. Ní bhíonn fhios agat riamh cathain a d'fhéadfadh go mbeadh siad ag teastáil iad. Bhraith an Captaen Zeke fuar ag rith trína chorp. An créatúr seo breathnaíonn beag agus cairdiúil, ach labhair sé faoi fiach agus faoi mharú cosúil le saighdiúir oilte. Cén cineál speiceas a bhí ann? Cén cineál domhain a rinne daoine foghlaim chun marú, díreach chun maireachtáil? Agus Jake ag críochnú a bhéile, thuig na heachtrannaigh go bhféadfadh siad rud éigin an-chontúirteach a thabhairt isteach ar a soitheach. An Jake Morrison seo, bhí cuma deas go leor. ach bhí gach rud faoi léirigh sé go raibh sé tágtha le haghaidh troid agus maireachtáil ar bhealaí nach bhféadfadh siad a shamhlú. Bhí siad ag tosú ag smaoineamh nach raibh siad tar éis taistealaí caillte a tharrtháil. Bhí siad ag tosú ag smaoineamh gur thug siad arrachtach ar bord a soitheach. An mhaidin dar gcionn ghlaoigh an Captaen Zeke cruinniú sa phríomhsheomra comhdhála. Tháinig na hoifigigh sinsearacha go léir. Shuigh siad timpeall bord fada ag cogarnaigh le chéile faoin gcréatúr aisteach a bhí aimsithe acu. Shiúil Jake isteach sa seomra agus d'fhéach sé timpeall. Bhí cuma scíth a ligean air. Ach thug na heachtrannaigh faoi deara conas a bhog a shúile go tapa, ag seiceáil gach cúinne agus easlán. Bhí sé cosúil le go raibh sé ag lorg contúirt nó ag pleanáil bealaí éalaithe. 'Suigh síos, Jake Morrison, le do thoil! a dúirt an Captaen agus é ag pointeáil chuig cathaoir ag ceann amháin den bhord. Shuigh Jake síos, ach níor lean sé ar ais nó níor shuigh sé go compordach. Shuigh sé díreach. réidh le bogadh go tapa más gá. Fuair na heachtrannaigh é seo an-disturbing. Ba mhaith linn níos mó a fhoghlaim fút féin agus faoi do mhuintir, a dúirt an captaen. Níor bhuail muid le daoine riamh roimhe seo, Cinnte, a dúirt Jake le miongháire. Cad ba mhaith leat a fháil amach? D'oscail an t-oifigeach eolaíochta Liron Patzonjri. Ar dtús, inis dúinn faoi do dhomhan. Cé mhéad duine atá ina gcónaí ar an Domhan? Thart ar ocht billiún anois, ceapaim, a dúirt Jake. B'fhéidir níos mó. Tá an daonra ag fás i gcónaí. D'fhéach na heachtrannaigh ionaidh. Ocht billiún. Is mó sin daoine ná mar atá ina gcónaí ar dheich dá ndomhan le chéile. Cén cineál domhain a d'fhéadfadh an oiread sin créatúr cosúil le Jake a thacú? Ocht billiún? a d'athrá go mall. Is an-mhór é sin. Sea, tá an domhan an-phlódaithe, a d'aontaigh Jake. Sin an fáth a thosaigh muid ag tógáil coilíneachtaí ar dhomhain eile. Tá níos mó spáis ag teastáil uainn. Chlaon an Coiméide Colin, oifigeach míleata ón gcineál Cogaíochta ar a dtugtar Velans, ar aghaidh. Leathnaíonn do mhuintir chuig domhain nua. An bhfuil sibh ina gconraitheoirí? d'fhéach Jake confused. Conraitheoirí? Ní hea. Tá áiteanna le maireachtáil agus bia le fás ag teastáil uainn. Is le haghaidh feirmeoireachta nó mianadóireachta iad an chuid is mó de na coilíneachtaí. Ach dúirt tú go bhfoghlaimíonn tú conas fiach a dhéanamh, a dúirt Colin. Foghlaimíonn gach duine agaibh troid. Bhuel, ní troid go díreach, a dúirt Jake, ach sea, foghlaimíonn an cuid is mó de na páistí rudaí bunúsacha. Conas iad féin a chosaint, conas maireachtáil má tá siad caillte, rudaí mar sin. Foghlaimíonn páistí troid? a d'fhiafraigh a guth ag crith. Rinne Jake gáire agus rinne an fhuaim roinnt eachtrannach léim. Ní troid i ndáiríre é, níos mó cosúil le cluichí. D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile i scéin. Bhí uirlisí dearta chun a mharú ag an gcréatúr seo a bhí chomh socair agus chomh cairdiúil. Cad a dhéanann sibh le haghaidh siamsaíochta ar do dhomhan? d'fhiafraigh Lyrinus, ag súil le rud éigin síochánta a chloisteáil. A lán rudaí, a dúirt Jake go sona. Féachaimid scannáin agus seónna teilifíse. Is maith le roinnt daoine scannáin aicsin le go leor troda agus pléascanna. Is maith le daoine eile scannáin uafáis atá ceaptha tú a scanrú. Féachann sibh ar throid agus ar uafás mar spraoi? d'fhiafraigh Welter. Sea, tá sé corraitheach. Tá spóirt mhóra againn freisin mar léim as eitleán nó dreapadóireacht sléibhte. Snámhann roinnt daoine le siorcanna nó 'wrestling game'. Snámhann siad le siorcanna. Ní féidir le Colaireain a iontas a cheilt. Cinnte, déanann go leor daoine é. Tá sé contúirteach ach is é sin a dhéanann corraitheach é. Dreapann roinnt daoine sléibhte atá chomh hard sin nach féidir leo análú. Téann daoine eile go domhain faoin aigéan áit ar féidir leis an mbrú iad a bhrú. Lean Jake ag caint faoi ghníomhaíochtaí daonna, agus le gach ceann acu bhí na heachtrannaigh níos cinnte go raibh siad ag déileáil le speiceas de chogaithe. Rinne na daoine seo rudaí contúirteacha mar spraoi. D'fhéach siad ar fhoréigean mar siamsaíocht. Mhúin siad a gcuid leanaí chun troid ó aois óg. Ar do dhomhan, a dúirt an Captaen Zexhai go mall. An bhfuil cineálacha éagsúla daoine ann? Cuid a throid agus cuid a dhéanann obair shíochánta. Bhuel, sea, tá poist éagsúla ag daoine. a dúirt Jake. Saighdiúirí, póilíní, comhraiceoirí dóiteáin, dochtúirí, múinteoirí, feirmeoirí, ach foghlaimíonn gach duine scileanna bunúsacha marthanais. Ní bhíonn a fhios agat riamh cathain a d'fhéadfadh go mbeadh siad ag teastáil uait. Foghlaimíonn gach duine chun maireachtáil. arís le Ronas ag scríobh go tapa. Cinnte, cad a tharlaíonn má tá tubaiste nádúrtha ann? Cad a tharlaíonn má théann tú amú sa choill? Cad a tharlaíonn má dhéanann duine iarracht tú a ghortú? Caithfidh tú a bheith réidh, tuigeann na heachtrannaigh go gcaithfidh an domhan a bheith chomh contúirteach sin go gcaithfidh gach duine a bheith oilte mar chogaí díreach chun maireachtáil. Fiú an Jack seo, a mhaígh sé gur eolaí plandaí síochánta é, labhair sé faoi a bheith réidh chun troid ag aon nóiméad. Dúirt Jack go ciúin, Cé chomh láidir atá tú i gcomparáid le dhaoine eile? Rinne Jack gualainn. Go leor meán, is dócha. Déanaim aclaíocht uaireanta agus téim ag fánaíocht. Ach níl mé an-láidir nó rud ar bith. Tá go leor daoine i bhfad níos láidir ná mise. Bhraith na heachtrannaigh tinn. Bhí Jack meán. Chonaic siad chomh tapa agus a bhog sé, chomh aireach agus a bhí sé, chomh casually agus a labhair sé faoi airm agus contúirt. Dá mbeadh sé meán, cén chuma a bhí ar na daoine láidire? An bhfuil daoine ann atá oilte go sonrach le haghaidh troda? d'fhiafraigh Colin. Ó sea, saighdiúirí agus fórsaí speisialta. Tá na guys sin cochraite. Is féidir leo rudaí a dhéanamh a chuirfeadh iontas ort. Ach tá lúthchleasaithe ann freisin atá an-láidir agus tapa agus máistrí ealaíon comhraic a bhfuil a saol ar fad oilte acu. D'fhéach an Captain Zai timpeall an bhoird ar a chriú. Bhí an léiriú céanna de eagla agus imní orthu go léir. níor tharrtháil siad taistealaí caillte, bhí siad tar éis ball de speiceas de mharaithe nádúrtha a thabhairt ar bord, speiceas a bhí ag cogadh leis na mílte bliain agus a mhúin a gcuid leanaí chun troid ó bhreith. Agus mhaígh an Jake Morrison seo go raibh sé meánach. bhí na heachtrannaigh ag tosú ag tuiscint go bhféadfadh go ndearna siad botún uafásach. Bhí arrachtach tugtha acu ar bord a gcuid bád, agus ní raibh sé ach an tús. Áit éigin amuigh sa spás bhí domhan lán de 8 mbilliún níos mó díreach mar é. Chríochnaigh an cruinniú go ciúin le gach duine ag eagla níos mó ceisteanna a chur. Bhí go leor foghlamtha acu b'fhéidir an iomarca. Trí lá tar éis an chruinnithe tharla an chéad eachtra. Bhí Jake ag an limistéar ithe ag bricfeasta nuair a thosaigh soilse dearga ag splancadh ar fud an bháid. Líon aláram ard an t-aer. Briseadh an bhlaosc i rannóg 7 a tháinig an guth thar chainteoirí an bháid. Gach ball den chriú bogadh ar shiúl ó rannóg 7 láithreach. D'fhéach Jake suas óna bhia agus chonaic sé na heachtrannaigh go léir ag rith sa treo eile. Bhí a n-aghaidh ag taispeáint scaoll íon agus iad ag rith i dtreo na limistéar sábháilte den bhád. Ach rinne Jake rud éigin a chuir iontas ar gach duine a chonaic é. Rith sé i dtreo na contúirte. 'Fan! a ghlaoigh Walter nuair a chonaic sé Jake ag rith síos an halla. Tá tú ag dul an bealach mícheart! Ach níor stop Jake. Shroich sé rannóg 7 agus fuair sé poll beag i mballa an bháid áit a raibh píosa carraige spáis tar éis bualadh leo. Bhí aer ag rith amach isteach sa spás. Bhí beirt bhall óg den chriú gafa ar an taobh mícheart de na doirse éigeandála. gan smaoineamh, ghlac Jake greim ar phacáiste paiste éigeandála ón mballa. Bhrú sé é féin i gcoinne an phoill in aice leis an bpoll, ag troid i gcoinne an aeir a bhí ag rith amach, a rinne iarracht é a tharraingt amach sa spás. D'fhéach an dá eachtrannach gafa i sceimhle agus an créatúr dána seo ag cur a shaol i mbaol chun iad a shábháil. Shéal sé an poll go tapa agus chabhraigh sé leis an beirt eachtrannach. dul go dtí áiteanna sábháilte. Nuair a bhí an éigeandáil thart bhí an criú ar fad ag stánadh air mar go raibh sé dúr. Cén fáth ar rith tú i dtreo na contúirte? d'fhiafraigh an captaen Zai. D'fhéach Jake confused. Toisc go raibh daoine ag teastáil cabhrach. Is é sin a dhéanann tú in éigeandáil. Ach d'fhéadfá a bheith marbh, a dúirt Laurynas. B'fhéidir, a dúirt Jake le gualainn. Ach bheadh an bheirt sin marbh, cinnte, dá gcabhródh éinne leo. Níorbh féidir leis na heachtrannaigh é seo a thuiscint. Ar a gcuid domhan, nuair a bhí contúirt ann, rith gach duine ar shiúl. agus d'fhan siad le haghaidh foirne éigeandála oilte. Ach bhí an duine seo rith i dtreo an bháis, gan fiú smaoineamh air. Dhóibh, ba chosúil nach raibh eagla ar Jake ar chor ar bith, nó go raibh sé chomh cinnte go bhféadfadh sé maireachtáil rud ar bith nach raibh contúirt ann dó. Tharla an dara heachtra seachtain ina dhiaidh sin. Briseadh an gineadóir imtharraingthe an bhoird le linn an oíche. Go tobann thosaigh gach rud agus gach duine ag snámh i nialas imtharraingthe. Chaill an cuid is mó den chriú eachtrannach Scald. Bhí siad ag fás aníos ar dhomhain le gnáth-imtharraingt, agus ní raibh a fhios acu conas bogadh nuair nach raibh aon cheann ann. Snámhann siad go neamhbhocht, ag bualadh i gcoinne ballaí agus a chéile, gan a bheith in ann a rialú cá raibh siad ag dul. Ach d'éirigh Jake do nialas imtharraingthe mar go raibh sé rugadh sa spás. Bhrúigh sé as ballaí go réidh agus bhog sé trí na hallaí snámh mar go raibh sé ag snámh trí uisce agus na heachtrannaigh ag streachailt agus ag gol ar son cabhrach. Bhog Jake ó sheomra go seomra ag cabhrú leo dul go dtí áiteanna sábháilte agus ag taispeáint dóibh conas bogadh gan iad féin a ghortú. Conas a fhios agat conas é seo a dhéanamh? d'fhiafraigh an t-innealtóir Cole Rom agus Jake ag cabhrú leis greim a bhaint amach. Déanaimid oiliúint ar na rudaí seo, a dúirt Jake go simplí. Foghlaimíonn gach spásaire conas oibriú i nialas imtharraingthe. Níl sé chomh deacair nuair a bhaineann tú úsáid as. Foghlaimíonn gach duine an rud seo! D'fhiafraigh Cóilin le súile móra. Gach duine atá ag iarraidh oibriú sa spás, a dúirt Jake. Tá ionaid oiliúna againn áit a ndéanann daoine cleachtadh faoi uisce nó i seomraí speisialta a ionsamhlaíonn nialas imtharraingthe. D'fhéach na heachtrannaigh ar Jake ag bogadh trína mbád mar go raibh sé á úinéireacht. Bhí sé socair, éifeachtach agus go hiomlán i gceannas agus iad ag feidhmiú go crua. Dóibh bhí sé cosúil le daoine a bheith tógtha le haghaidh comhrac spáis, oilte ó bhreith chun troid in aon timpeallacht. Ba é an trí heachtra an ceann ba mheasa. Cúpla lá ina dhiaidh sin, thairg Jake cabhrú le roinnt oibre cothabhála. Bhí an criú néarógach faoi ligean dó gar dá dtrealamh, ach bhí an chabhair ag teastáil uathu. Bhí mé ag deisiú meaisíní ar ais abhaile, a dúirt Jake. B'fhéidir go féidir liom cabhrú le do fhadhbanna innill. Lig sí dó breathnú ar roinnt de na córais níos lú ar dtús. Rinne Jake staidéar ar a dteicneolaíocht ar feadh cúpla nóiméad. Ansin thosaigh sé ag déanamh coigeartaithe. bhog a lámha go tapa agus go cinnte mar go raibh sé ag tuiscint a dteicneolaíocht eachtrannach go foirfe. Conas atá a fhios agat ár dteicneolaíocht? d'fhiafraigh an príomhinnealtóir, Zen Tari, darb ainm Moran. Níl sé chomh difriúil le meaisíní daonna, a dúirt Jake. Inneall is inneall. Ríomhairí is ríomhairí. Tá na bunghnéithe mar an gcéanna i ngach áit. Chuir sé seo eagla ar na heachtrannaigh níos mó fós. Ní hamháin go raibh Jake contúirteach go fisiciúil, ach d'fhéadfadh sé a dteicneolaíocht a thuiscint agus a dheisiú tar éis dó breathnú uirthi ar feadh cúpla nóiméad. Cad a tharlaíonn má bhí sé ag foghlaim faoina gcórais ionas go bhféadfadh sé tuairisciú ar ais chuig daoine eile? Ach tháinig an t-iontas fíor nuair a thairg Jake roinnt gluaiseachtaí bunúsacha cosanta daoine a thaispeáint dóibh. Níl mé i mo shaineolaí ná rud ar bith, a dúirt Jake, ach tá beagán ealaíon comhraic agam. B'fhéidir go mbeadh sé úsáideach do d'fhoirne slándála foghlaim. D'aontaigh an captaen Zechs High ag smaoineamh go bhféadfadh sé cabhrú leo cumais daoine a thuiscint níos fearr. Bhailigh siad i seomra aclaíochta an bháid chun féachaint. Bhog Jake go lár an tseomra agus ghlac sé seasamh troda simplí. Is rudaí bunúsacha iad seo, a dúirt sé. Rud ar bith 'fancy'. Ansin thosaigh sé ag léiriú. Cé go raibh Jake ag bogadh go mall agus go cúramach, ag taispeáint gach teicníc céim ar chéim, bhí na heachtrannaigh uafásach ag an méid a chonaic siad. Bhog a phoncanna tríd an aer le cruinneas marfach. Bhí a chasadh tapa agus chumhachtach. Nuair a thaispeáin sé cath simplí ag úsáid ceann de na hoifigigh slándála mar oibrí deonach, thóg sé an t-eachtrannach i bhfad níos mó, agus chuir sé ar an talamh go réidh é le rialú foirfe. Is bunúsach é seo, whispered Werder. Sea, a dúirt Jake. Is é seo a fhoghlaimíonn páistí. I ranganna ealaíon comhraic, is féidir leis na máistrí fíor rudaí a dhéanamh a fhéachann mar draíocht. Léirigh Jake cúpla gluaiseacht eile i gcónaí go mall agus go cúramach. Thaispeáin sé conas éalú má ghabh duine tú, conas cosaint a dhéanamh i gcoinne ionsaí, conas neart an chéile comhraic a úsáid ina gcoinne. Gach gluaiseacht bhí réidh agus marfach. fiú ag luas mall. Nuair a phioc Jake suas claíomh cleachtais chun roinnt teicnící airm a thaispeáint, d'fhág roinnt eachtrannach an seomra. Níorbh féidir leo féachaint níos mó. Bhog an claíomh i lámha Jake mar go raibh sé mar chuid dá chorp. Ghéarr sé tríd an aer le foirm foirfe, gach stailc ag sreabhadh isteach sa chéad cheann eile. Cé nach raibh sé ag bualadh rud ar bith, d'fhéadfadh na heachtrannaigh an bás a fheiceáil i ngach gluaiseacht. 'Cá bhfoghlaim tú é seo? d'fhiafraigh Colin, a ghuth ag crith. 'Meánscoil den chuid is mó, a dúirt Jake. 'Bhí clár ealaíon comhraic maith againn. Lean mé ag cleachtadh sa choláiste agus ina dhiaidh sin. Is aclaíocht mhaith, is féidir leis maireachtáil sa spás gan codladh agus marú lena lámha lom. D'athraigh an scéal agus é ag taisteal. Tráth ar shroich sé an choilíneacht mhianadóireachta ar Zerion Prime, bhí daoine ag rá go raibh duine deich dtroigh ar airde le fiacla miotail agus crúba cosúil le rásúir.

Is ionad oiliúna míleata é an pláinéad ar fad. Bhí an Ceannfort Ruth Hayes trí lá ar shiúl ón Starbound Unity nuair a phioc sí suas na tarchuir aisteacha. Ba í Ruth captaen long coilíneachta daonna darbh ainm an New Horizon. Bhí sí ag taisteal chun lonnaíocht feirmeoireachta nua a bhunú nuair a thug a hoifigeach cumarsáide na teachtaireachtaí eachtrannacha chuici. Dúirt an captaen, Oifigeach Cumarsáide Danny Foster. Caithfidh tú é seo a chloisteáil. Tá duine éigin amuigh ansin ag caint faoi dhaoine agus is cosúil go bhfuil siad an-scagtha. D'éist Ruth leis na teachtaireachtaí aistrithe le mearbhall agus imní ag fás. Bhí na heachtrannaigh ag cur síos ar dhaoine mar a bheadh arrachtaí ó uafás. Labhair siad faoi dhomhain bháis agus laochra nádúrta agus maraithe oilte. Fuair siad Jake Morrison. Thuig Ruth. Bhí Jake ar iarraidh le sé mhí tar éis dá long briseadh síos. Shíl gach duine go raibh sé marbh. An cláróimid iad? a d'fhiafraigh Danny. Shíl Ruth faoi. Ba chosúil go raibh na heachtrannaigh scanraithe ag daoine, ach níor ghortaigh siad Jake. B'fhéidir go bhféadfadh sí an míthuiscint a ghlanadh. Socraigh cúrsa dá long, d'ordaigh Ruth, agus seol teachtaireacht chucu. Abair leo go bhfuilimid ag teacht chun labhairt. Nuair a fuair an Captaen Zecchi teachtaireacht Ruth, scaipeadh an scéal trína long cosúil le tine. Tá níos mó daoine ag teacht, d'fhógair sí dá foireann. Long iomlán díobh. Cé mhéad? a d'fhiafraigh, a ghuth ag crith. Deir an teachtaireacht go bhfuil foireann de 40 acu. 40 duine. Ba bheag an bhaint a bhí ag an bhfoireann eachtrannach le ceann amháin. Cad a dhéanfadh siad le 40? B'fhéidir go bhfuil siad ag teacht chun a scout a tharrtháil, mhol Leromis. Nó chun ionsaí a dhéanamh orainn, a dúirt Colrun. B'fhéidir gur seoladh Jake chun ár laigí a fhoghlaim. Rinne an Captaen Zecchi Cinneadh deacair. Seol teachtaireachtaí chuig gach long in aice láimhe. Abair leo go bhféadfadh cabhair a bheith ag teastáil uainn. Má ionsaíonn na daoine seo sinn, ba mhaith linn go mbeadh a fhios ag longa eile cad a tharla. Bhí Jake sa limistéar gairdín nuair a chuala sé faoin long daonna, ag druidim. Bhí sé ag cabhrú le cúram a dhéanamh ar cuid de na plandaí ann, rud a chuir iontas ar na heachtrannaigh. Conas a d'fhéadfadh marbhán oilte a bheith chomh cineálta le bláthanna? Jake a dúirt go neirbhíseach. Fuair muid teachtaireacht ó dhaoine eile Tá siad ag teacht anseo. Soilsigh aghaidh Jake le lúcháir. I ndáirire? Tá sin iontach. Bhí mé ag súil go bhfeicfeadh duine éigin mé. An bhfuil tú sásta leis seo? a d'fhiafraigh Velther. Ar ndóigh tá mé ar shiúl ó dhaoine eile le míonna anuas. Caillim ag caint le daoine ó bhaile. Níorbh fhéidir le Tara freagairt Jake a thuiscint. Dá mba scout a bhí i Jake a seoladh chun a laigí a staideár, nach mbeadh sé níos rúnda faoina mhisean? Dhá lá ina dhiaidh sin tháinig an New Horizon. D'fhéach an foireann eachtrannach ar a scáileán le scéimhle agus an long daonna ag druidim. Bhí sé níos mó ná a long le línte sleek agus innill chumachtacha. Don eachtrannaigh bhí sé cosúil le long chogaidh tógtha le haghaidh cath. Bhí sciatha láidre agus airm ardleibhéil ag long Ruth, ach amháin toisc go raibh an spás contúirteach. Rinne foghlaithe mara, astaróidigh agus contúirtí eile sé riachtanach d'aon long spáis a bheith cosanta go maith. Ní raibh a fhios ag na heachtrannaigh é seo. Don eachtrannach bhí sé cosúil le soitheach míleata dearta le haghaidh concais. Tá siad ag iarraidh cead chun duga, thuairiscigh an t-oifigeach cumarsáide. Bhraith an captaen Zai tinn. Dá ndéarfadh sé níl, d'fhéadfadh na daoine ionsaí a dhéanamh. Dá ndéarfadh sé sea, bhí sé ag cuireadh 40 arrachtaigh isteach ina long. Lig dóibh duga, shocraigh sé, ach bíodh gach foireann slándála réidh. Thug Ruth ach cúigear ball foirne léi nuair a chuaigh sí ar bord an Starbound Unity. Theastaigh uaithi rudaí a choinneáil socair agus síochánta. Ach bhí fiú an grúpa beag seo scanrata ag na heachtrannaigh. Bhí Ruth ard agus láidir le gruaig liath ghearr agus súile cliste. Bhog sí le muinín duine a bhí tar éis longa a ordú le fiche bliain. Taobh thiar di tháinig an t-innealtóir Pete Wilson, an t-oifigeach leighis Amy Chen, an príomhfheidhmeannach slándála Carlos Rodríguez agus an t-oifigeach cumarsáide Danny Foster. Don eachtrannach bhí siad go léir cosúil le saighdiúirí oilte. Ba chosúil go raibh iompar muiníneach Ruth mar láithreacht ardaithe míleata. Bhí crios uirlisí Pete cosúil le trealamh airm. D'fhéadfadh mála leighis Amy a bheith ina bhfuil drugaí comhraic. Bhí staidiúir aireach Carlos cosúil go raibh sé réidh le haghaidh cath. Bhí gléas cumarsáide Danny cosúil le faireachas míleata. Trealamh, Is mise an Ceannfort Ruth Hayes, a dúirt Ruth nuair a bhuail sí leis an Captaen Zex Hai. Go raibh maith agat as Jake Morrison a tharrtháil. Tá fáilte romhat, d'fhreagair an Captaen Zex Hai go cúramach. Bhí Jake oideachasúil. Thug Ruth faoi deara cé chomh neirbhíseach a bhí na heachtrannaigh. Choinnigh siad a n-achar agus d'fhéach siad ar a foireann mar a bhí siad ag súil le hionsaí ag aon nóiméad. An bhfuil gach rud ceart go leor? a d'fhiafraigh Ruth. Is cosúil go bhfuil imní ort. Táimid ag foghlaim faoi dhaoine, a dúirt Laurances. Tá go leor rudaí súimiúla insite ag Jake dúinn faoi do speiceas. Rinne Ruth aoibh gáire. Is fear maith é Jake. Tá súil agam nach raibh sé ina thrioblóid ar bith. Trioblóid? D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile. Níor chruthaigh Jake fadhbanna ach bhí eagla orthu níos mó ná aon rud eile ina saol. A Cheannfort Hayes, a dúirt an Captaen Zex Hai go mall, An féidir liom fiafraí faoi do long? Is cosúil go bhfuil sé an-ardleibhéil, an New Horizon, is long coilíneachta chaighdeánach í. Is feirmeoirí muid den chuid is mó. Táimid chun lonnaíocht talamaíochta nua a thosú. Feirmeoirí? Níorbh fhéidir leis na heachtrannaigh é a chreidiúint. Bhí an long seo cosúil le go bhféadfadh sé stáisiún spáis a scriosadh, agus bhí an fhoireann cosúil le saighdiúirí mionlaigh. Ach d'éiligh siad gur feirmeoirí iad. Cén cineál airm atá ag do long? a d'fhiafraigh Colin. Córais chosanta chaighdeánacha, a d'fhreagair Ruth. canóin cháithníní, raidhse diúracán, léasar cosanta pointe. rud ar bith speisialta. just a dhóthain chun sinn féin a chosaint ó fhoghlaithe mara nó ó bhruscar spáis. rud ar bith speisialta. bhí na hairm a chuir Ruth síos go casually níos cumhachtaí ná aon rud a bhí feicthe ag na heachtrannaigh riamh ar long shibhialta. Cé mhéad duine a chónaíonn ar do longa coilíneachta? a d'fhiafraigh Felter. Iompraíonn an ceann seo thart ar 2,000 coilíneach i gcrios codlata, a dúirt Ruth. Móide na 40 ball foirne atá ina ndúiseacht. 2,000 duine ar aon long amháin. Bhraith na heachtrannaigh meadhrán ag smaoineamh air. An bhfuil siad go léir cosúil le Jake? a d'fhiafraigh Loranas. Rinne Ruth gáire. Jake, tá sé go leor tipiciúil. Duine maith, oibrí crua. Tá a fhios aige faoi phlandaí. Cén fáth a gceapann tú? Go leor tipiciúil. Rinne na heachtrannaigh dearmad ar Jake ag rith i dtreo contúirt ag oiriúnú don nialas gráim láithreach, ag taispeáint teicnící comhraic marfach mar a bheadh aclaíochtaí simplí. Dá mba tipiciúil é Jake, cad iad na daoine neamhghnácha. A Cheannfort, a dúirt an Captain Zai, cé mhéad long cosúil le do cheann atá ann? Longa coilíneachta. Na céadta, a cheapaim, b'fhéidir na mílte. Faoin am seo tá daoine ag leathadh amach chuig go leor domhan nua. Na céadta long. Na mílte long. Gach ceann acu ag iompar na mílte duine. Thuig na heachtrannaigh go raibh siad ag féachaint ar fhórsa ionraidh thar a n-uafás is measa. Ach bhí Ruth agus a foireann chomh cairdiúil agus chomh gnáth sin. Labhair siad faoi fheirmeoireacht, agus tógáil tithe agus ag fás bia dá dteaghlaigh. Conas a d'fhéadfadh na daoine seo, a bhí chomh cineálta, a bheith mar chuid de leathnú míleata ollmhór? Ba chóir dúinn dul chun Jake a fheiceáil, a dúirt Ruth. Geallaim go bhfuil sé ar bís daoine eile a fheiceáil. Agus iad ag siúl tríd an long, d'fhéach foireann Ruth thart le spéis gairmiúil. Rinne Pete staidéar ar an teicneolaíocht eachtrannach le súil innealtóra a bhfuil taithí aige. Thug Amy faoi deara bitheolaíocht an eachtrannaigh le fiosracht leighis. Thug Carlos faoi deara leagan amach na loinge agus bearta slándála. D'éist Danny le comhráite na n-eachtrannach, ag iarraidh a dteanga a thuiscint níos fearr. Do na heachtrannaigh bhí sé cosúil le foireann mhíleata ag bailiú faisnéise le haghaidh ionraidh. Bhí siad ag catagóiriú laigí, ag staidéar cosaintí agus ag ullmhú le haghaidh concais. Nuair a shroich siad Jake, rith sé ar aghaidh agus chroith sé Ruth le lúcháir shoiléir. Ruth, tá áthas orm tú a fheiceáil. Shíl muid go raibh tú marbh, a dúirt Ruth, ag crochadh ar ais air. Cad a tharla? Agus Jake ag insint a scéil, d'fhéach an fhoireann eachtrannach le sceimhle ag fás. Bhí an-chúram ag na daoine seo dá chéile. Ní raibh siad ina róbait mhíleata fuara. Bhí siad ina pobal dlúth a thug aire dá gcuid féin. Rinne sin iad níos contúirtí fós. Bheadh speiceas a chomhcheangail cumais mharfacha le dílseacht láidir gan stad sa chogadh. Bheadh siad ag troid níos deacra agus ag íobairt níos mó dá chéile ná mar a d'fhéadfadh aon namhaid a shamhlú. Thuig an captaen Zeki nach raibh daoine ach bagairt mhíleata. Bhí siad rud éigin i bhfad níos measa. Bhí siad ina speiceas de laochra nádúrta a raibh cúram fíor acu dá chéile. Bhí an réaltra ar tí athrú agus ní raibh aon rud a d'fhéadfadh aon duine a dhéanamh chun é a stopadh. Trí lá tar éis do Ruth teacht, d'iarr Jake labhairt go príobháideach leis an Chaptaen Zeki. Bhí an Captaen neirbhíseach faoi a bheith ina aonar leis an duine, ach d'aontaigh sé. Bhuail siad i seomra comhdhála beag le díreach an dá cheann acu. Captaen, a dúirt Jake go ciúin. Is féidir liom a fheiceáil go bhfuil mo láithreacht anseo ag déanamh gach duine míchompordach. Ba mhaith liom a thuiscint cén fáth. D'fhéach an Captaen Zecchi ar Jack go cúramach. Ba chosúil go raibh an duine fíor-mhearbhall agus beagán brónach. An gcuirfimid eagla ort, a admhaigh an Captaen. Ach cén fáth? a d'fhiafraigh Jack. Tá iarracht déanta agam a bheith cabhrach agus cairdiúil. Níor ghortaigh mé aon duine. Tá sin fíor, a dúirt an Captaen Z, ach tá gach rud faoi tú a mholadh gur arm thú deartha le haghaidh cogaidh. Shuigh Jack ar ais ina chathaoir ag breathnú ionadh. Arm? Captain. Déanaim staidéar ar phlandaí. Cabhraím le daoine bia a fhás. Conas a dhéanann sin arm díom? Ritheann tú i dtreo contúirt seachas uaidh. Oiriúnaíonn tú d'aon staid láithreach. Tá a fhios agat conas troid agus airm a úsáid. Tuigeann tú ár teicneolaíocht tar éis é a fheiceáil uair amháin. Tá do speiceas ar fad ag cogadh le mílte bliain. Bhí Jack ciúin ar feadh tamaill fhada. Ansin chrom sé go mall. Sílim go dtuigim anois. Feiceann tú na rudaí contúirteacha go léir faoi dhaoine, ach ní fheiceann comhartha plean braite. Long i mbaol criticiúil i réimse na n-aistir Razor Belt. Iarrtar cúnamh láithreach. Rith an captaen Zex Hae chuig an droichead le Jack ag leanúint go dlúth ina dhiaidh. Bhí an criú ann cheana féin ag breathnú ar na scáileáin le imní. Cad é an stát? a d'fhiafraigh an captaen. Tá long iompair bheag gafa i réimse na n-aistir, a thuairiscigh Lyranas. Theip ar a n-innill agus tá siad ag dul i dtreo na n-aistir mhóra. Tá fiche duine acu ar bord, leanaí san áireamh. An féidir linn iad a bhaint amach go sábháilte? a d'fhiafraigh an Captaen Zexi. Bheadh sé an-chontúirteach, a dúirt Colin. Bogann na hastaróidigh go dothuartha. D'fhéadfaimis ár long a chailleadh ag iarraidh iad a shábháil. D'fhéach an criú ar a chéile go neamhchinnte. Theastaigh uathu go léir cabhrú, ach bhí an riosca ollmhór. Scriosfadh aon bhotún amháin i réimse na n-aistir a long agus mharódh sé gach duine ar bord. An bhfuil daoine i mbaol? a d'fhiafraigh Jake go ciúin. Sea, a dúirt an Captaen Sexy. Ach bheadh an tarrtháil an-riosca. Níor leisce Jake. Ansin caithfimid triail a bhaint as. D'fhéach an criú eachtrannach air. Seo an cruthúnas a bhí á lorg acu. Cé go raibh siad ag díospóireacht faoi na rioscaí agus na contúirtí, theastaigh ó Jake ach daoine a raibh gá acu leo a chabhair. Is féidir liom fámaireán tarrthála a phíolótú, a dúirt Jake. Tá taithí agam ar eitilt i gcineálacha contúirteacha. Jake, d'fhéadfá bás a fháil, a dúirt air. Marófar na fiche duine sin cinnte mura ndéanaimid tada, a d'fhreagair Jake, leanaí san áireamh. Chuaigh an Coirnéal Ruth in éineacht leo ar an droichead. Nuair a chuala sí faoin staid, thairg sí í féin láithreach chun cabhrú. Tá sciatha níos fearr ag an New Horizon, a dúirt sí. Is féidir linn dul níos gaire do na hastaróidigh. An gcuirfeá do long agus do chriú i mbaol ar son strainséirí? a d'fhiafraigh an captaen di. Ar ndóigh, a dúirt Ruth, ag breathnú ionadh ar an gceist. Sin a dhéanann tú nuair a bhíonn daoine ag teastáil cabhrach. Rinne an captaen é a chinneadh. Déanfaimid iarracht ar an tarrtháil. Jake, beidh tusa agus an Coirnéal Hayes ag obair lenár gcriú. Thóg an tarrtháil

agus é ag fanacht dírithe ar na daoine a raibh cabhair ag teastáil uathu. Nuair a shroich sé an long damáiste d'oibrigh sé go tapa chun na 20 paisinéir a aistriú go sábháilte. Le linn an tarrthála, d'fhéach Feltar ar Jake ag cur a shaol i mbaol arís agus arís eile chun strainséirí iomlána a shábháil. Chonaic sé conas a chosain Jake leanbh eachtrannach scanraithe, ag déanamh cinnte go raibh an duine beag sábháilte le linn an aistrithe chontúirtigh. Chonaic sé Jake ag tabhairt a chuid trialaimh sábháilteachta féin d'íospartach gortaithe. Cén fáth a ndéanann tú é seo? a d'fhiafraigh Welter de Jake agus iad ag eitilt ar ais go sábháilteacht. Mar bhí cabhair ag teastáil uathu, a dúirt Jake go simplí. Cén fáth eile a dteastaíonn uait? D'oibrigh Lannis in éineacht le Ruth le linn an tarrthála agus chonaic sí an rud céanna. D'ordaigh Ruth a criú le scil agus cúram, ag déanamh cinnte go raibh gach duine sábháilte agus iad ag cabhrú leis na strainséirí. Nuair a bhí an tarrtháil thart, rinne Ruth seiceáil ar gach ceann de na paisinéirí tarrthála go pearsanta, ag déanamh cinnte go raibh bia agus cúram leighis acu. D'fhéadfá an comhartha práinne a neamhaird, a dúirt Liron le Ruth. Níorbh fhéidir linn é sin a dhéanamh riamh. D'fhreagair Ruth, Tá teaghlaigh ag na daoine seo a bhfuil grá acu dóibh. Conas a d'fhéadfaimis ligean dóibh bás a fháil nuair a bhí an cumhacht againn iad a shábháil? Tar éis don tarrtháil a bheith críochnaithe, tiomsaigh criú an Starbound Unity chun labhairt faoi na rudaí a chonaic siad. Bhí Jake agus Ruth tar éis gach rud a chur i mbaol chun daoine nach raibh buailte leo riamh a shábháil. Níor iarr siad íocaíocht ná aitheantas. Chabhraigh siad ach toisc go raibh cabhair ag teastáil. Sílim go dtuigim anois, a dúirt Felcher. Ní arrachtach é Jake. Is duine é a múineadh dó a bheith láidir ionas go bhféadfadh sé daoine eile a chosaint. Tá gach duine cosúil leis seo, a dúirt Lannis. Foghlaimíonn siad scileanna contúirteacha, ní chun daoine a ghortú, ach chun cabhrú leo. Chlaon an caiptin zaigh. Dúirt Jake liom go dtagann neart an duine ó ghrá ní fuath. Shíl mé go raibh sé ag bréagadh. Anois feicim go raibh sé ag insint na fírinne. Colin an t-oifigeach míleata a labhair go deireanach. Tá go leor cathanna curtha i gcrích agam, a dúirt sé. Chonaic mé arrachtaí fíor agus laochra fíor. Ní ceann acu sin é Jake Morrison. Is rud é i bhfad níos fearr. Is cosantóir é. An lá dár gcionn, sheol an Captaen Zai teachtaireacht nua tríd an bhfospás chuig gach long agus stáisiún a raibh cloiste acu faoi na daoine contúirteacha. Caithfidh mé mo thuarascáil roimhe seo a cheartú, a scríobh sé. Ní arrachtaí iad daoine. Is speiceas iad a fhoghlamann a bheith láidir chun na daoine a bhfuil grá acu dóibh a chosaint. Tugann siad aghaidh ar chontúirt ní toisc go mbaineann siad taitneamh as ach toisc go ndiúltaíonn siad ligean do dhaoine eile fulaingt, nuair a bhíonn an cumhacht acu cabhrú. Tá an réimse i bhfad níos sabháilte le daoine ann. Rinne Jake an chéad Ambasadóir Daonna chuig an Chomhairle Réaltrach. Chabhraigh sé le rialacha nua a chruthú le haghaidh teagmhála síochánta idir daoine agus speiceas eile. Nuair a bhuail eachtrannaigh eile le daoine den chéad uair, bhí siad fós uaireanta scanraithe ag cumais an duine. Ach chuimhnigh siad ar thuarascáil cheartaithe an Chaptaein Zex High agus d'fhéach siad níos doimhne. Fuair siad speiceas a bhí, go deimhin, tar éis foghlaim conas maireachtáil ar dhomhan contúirteach. Ach fuair siad speiceas freisin a d'úsáid a gcuid scileanna maireachtála chun cabhrú le daoine eile maireachtáil freisin. Tháinig daoine ar eolas ar fud an réimse Ní mar arrachtaí ná concasóirí ach mar na daoine a ghlaofá orthu nuair a bhí cabhair ag teastáil ó dhuine. Agus aon uair a bhí tubaiste nó éigeandáil in aon áit sa spás aitheanta, bhí daoine i gcónaí i measc na gcéad daoine a thairg obair, ar na misin tarrthála contúirteacha, mar sin a dhéanann tú nuair a bhíonn daoine ag teastáil cabhrach.